muli ndi ine mkonzi komanso muulutsi wa pulogalamu imeneyi tionge gerard mwale mongokumbutsana cholinga chachikulu cha pulogalamu imeneyi ndi kukambirana komanso kudziwitsana zinthu zosiyanasiyana zokhudza ndege kodi lero ndakubweretserani chiyani lero tikhala tikukambirana za nkhani yovutirapo kwambiri imene ndi ngozi za ndege. Ngozi ya ndege ikachitika, pamakhala mafunso osiyanasiyana kuti kodi zinakhala bwanji kuti ngozi imeneyi ichitike. Choncho mu pulogalamu ino lero tikhala tikuona zina mwa zifukwa zimene zimathandizira kapena zimapangitsa kuti ngozi ya ndege ichitike. Tikhala tikuona zifukwa zosiyanasiyana zimene zimachititsa ndege kuti ichite ngozi monga ngati pilot error imene ndi pamene woyendetsa ndege walakwitsa, weather conditions pamene nyengo sili bwino komanso zifukwa zina zosiyanasiyana zimene mwachindunji zimachititsa kuti ndege ichite ngozi kapena zimangothandizira kuti ndegeyo ipange ngozi. Ndiye lero mu pulogalamu imeneyi tikhala tikukambirana zinthu folo. Chinthu choyamba tikhala tikuona zifukwa zosiyanasiyana zimene zimapangitsa kuti ndege ichite ngozi ndipo tikhala tikuona zitsanzo za ndege zimene zinachita ngozi potsatira zifukwa zimene tikambiranezo. Chachiwiri, mu pulogalamu ino tsiku la lero tikhala tikuona ngozi za ndege ziwiri zimene zinatchuka kwambiri komanso zinabweretsa mapokoso pano pa dziko lapansi. Anthu anakambirana kwambiri za ngozi zimenezi. Chachitatu, mu pulogalamu imeneyi tsiku la lero tikhala tikupanga introduce kapena tikuyambitsa mbali yatsopano, a new section yotchedwa kampani ya ndege yathu ya lero kapena kuti featured airline. Ndiye mu section imeneyi ya kampani ya ndege yathu ya lero Featured Airline tizikhala tikuona makampani osiyanasiyana a ndege kuzungulira pa dziko lonse lapansi. Tikhala tikuona za makampani a ndege odziwika bwino kwambiri ngati Ethiopian Airlines, Delta, Kenyan Airways, Japanese Airlines ndi ena ochuluka. Tizikhala tikuona kuti kodi kampani imeneyi inayamba kugwira ntchito liti, anaiyambitsa ndi ndani, ili ndi ndege zingati, imapita ku malo ati ndi ati pa dziko lapansi, ili ndi antchito angati. Zonsezi tikhala tikuziona mu section yatsopano imeneyi ya Featured Airlines. Chinthu chomaliza chimene tione mu tsiku la lero mu programu imeneyi ndi choti ticheza ndi anthu awiri amene anapulumukako ngozi ya ndege. Inde, anthu ndithu ena mwachisomo amapulumuka ngozi ya ndege. Tikudziwa kuti nthawi zambiri ngozi ya ndege ikachitika sipamakhala opulumuka, koma anthu awiri amenewa iwowa ndithu anapulumukapo ngozi ya ndege, ndiye tikhala ndi mwayi ocheza nawo. Inuyo chonde khalani pomwepo musachoke kuti zinthu zinayi zimenezi tizionere limodzi tsopano tiyambeno kuona Zina mwa zifukwa zimene zimapangitsa kapena zimathandizira kuti ngozi ya ndege ichitike. Chifukwa choyamba chimene nthawi zambiri chimachititsa ndege ndi pilot error. Pilot error ndi pamene woyendetsa ndege walakwitsa china chake. N'kutheka kuti mwina sanamvetsetse bwinobwino zimene wauzidwa kapena chipangizo china mu ndege sanachigwiritse ntchito bwino.

lofotokoza kuti mu chaka cha 2020, pafupifupi ngozi za ndege 70 percent zinachitika chifukwa chakuti woyendetsayo analakwitsa china chake, pilot error. Inde zimachitika ndithu kuti oyendetsa ndege uja walakwitsa ndipo ndege ija kuchita ngozi. Zimenezo zimachitika kambirimbiri Ndipo woyendetsa ndege kulakwitsa ndi chifukwa chachikulu chimene ngozi za ndege zimachitika. Tsopano tiyeni tione chitsanzo cha ngozi za ndege ziwiri zimene zinachitika chifukwa chakuti woyendetsa ndegeyo walakwitsa china chake.

Chitsanzo chathu choyamba cha ngozi ya ndege imene inachitika chifukwa chakuti woyendetsa ndege analakwitsa china chake ndi ngozi ya ndege ya Air France flight 447 Ndege imeneyi inali yonyamula anthu ndipo inali pa ulendo kuchokera ku Rio de Janeiro ku Brazil ndipo imapita ku Paris ku France. Ndege imeneyi inali Airbus A330 ndipo anthu onse amene anali m'ndege mmenemu anali okwanira 228. Nde chimene chinachitika ndi ndege imeneyi ikuuluka m'malere pafupifupi 32,000 feet, pitot tube inauma chifukwa cha ice. Mlengalengamu mumazizira kwambiri, nde pitot tube inauma. Ndiye mwina ndingofotokoza mwachidule kuti kodi pitot tube ndi chani. Pitot tube ndi kachipangizo kamene nthawi zina kamapezeka ku phiko la ndege kumanja kapena kumanzere koma nthawi zina kamatha kupezeka patsogolo pa mphuno ya ndege. Ndiye kachipangizo kameneka ntchito yake ndikakuti kamayeza kapena kuti kamapanga measure the speed of air kodi mphepo ikuthamanga bwanji ndege tikudziwa kuti imauluka mlengalenga mmene muli mphepo kapena muli mpweya nde ka pitot tube kameneka kamayeza liwiro la mphepo kapena mpweya umene ndegeyo ikudutsamo nde kamasonyeza liwiro limenelolo pa chipangizo china mu ndegemo chotchedwa kuti air speed indicator nde pitot tube imeneyi itauma ndegeyo ikuuluka m'malere zinapangitsa kuti air speed indicator izionetsa maliwiro osakhazikika mu ndegemo, inconsistent air speeds. Nde zimenezi zitachitika zinapangitsa kuti autopilot ya ndege imeneyi Airbus 330 ipange disengage. Inde mu ndege muja nthawi zina ndege ija amayichuna kuti iziziyendetsa yokha. Mapayiloti amakhala nthawi zina akudya kapena akungoyang'ana zipangizo kuona kuti chilichonse chili bwinobwino. Nde zimenezi zitachitika, autopilot ija inapanga disengage ndipo zinafunikira kuti oyendetsa ndegewa ayambe kuiyendetsa mwa manual. Ndiye Woyendetsa ndege mmodzi anagwira joystick, kapena kuti yoke, control yoke, ya Airbus, popeza kamangokhala ngati kosewerera gemu. Ndiye nthawi imeneyiyi iyeyo ankangofunika kuti aigwire ndege imeneyi kuti isamasunthesunthe chifukwa cha mphepo popeza sinali pa autopilot. Ndege imeneyi zimafunika kuti angoiyendetsa kapena kuigwira choncho kuti isasunthesunthe kwa wani miniti basi, chifukwa ayisi wa pa pitot tube uja amasungunuka pakadutsa wani miniti. M'malo mwake, iyeyu anapanga pull back yoke ija ndipo zinapangitsa kuti ndegeyo ikhale ndi nose up attitude kapena kuti pitch up nde mene ndege ija inayamba kukhala ngati ikukwera pamene mphuno ya ndege yaloza kumwamba zinapangitsa kuti ndegeyi ichepetse liwiro Zikatero zimafunika kuti woyendetsa ndege asunthe yoku ija kutsogolo kuti mphuno ya ndegeyi iloze pansi ndipo ndegeyi ipitirize kuthamanga liwiro kapena kuti gaining speed. Koma woyendetsa ndege uja analakwitsa chifukwa iyeyo anapitirizabe pulling back on the yoke zimene zinayipangitsa ndegeyi kuti ipange stall. ipange lose aerodynamic lift. Ndikanena kuti stall ndiye kuti ndegeyi ikukanika kupanga generate mphamvu yotchedwa lift imene imathandiza kuti ndege iziuluka. Nde mmene amapitiriza kupanga pull back yoke zinapangitsa kuti ndege ija ngakhale kuti inali m'malere komanso imathamanga ipange lose lift ndipo ngakhale kuti mphuno wake unaloza mmwamba ngati kuti ikukwera koma ndege pang'ono-pang'ono inali ikugwa pasi so pilot error kapena kuti kulakwitsa kumene oyendetsa ndege amene anapanga ndi kwakuti he inadvertently entered into a stall. Iyeyo amaona ngati akukonza zinthu koma anali akulakwitsa. Moti ndege imeneyi inapitiriza kugwa, kuluza altitude kuchokera pa 32,000 feet mpaka inakagwera mu ocean, mu nyanja mmenemo. Nde tikhoza kuona kuti zimene zinachitikazi kunali kulakwitsa kwa oyendetsa ndege ndipo ofufuza Ataona black box, zimene zinali mu black box, anatsimikizadi kuti ndege imeneyiyi inalowa mu stall kapena kuti inapanga lose lift. Koma ena nkumadabwa kuti kodi black box imeneyi ndi chani? ife timangomva kuti black box black box black box ndikufotokozerani posachedwapa za black box koma ndingokudziwitsani kuti anthu onse 228 amene anali mu ndege imeneyi anafera pomwepo dziwani za pailoti wanu pailoti pailoti pailoti wanu ndiye kodi black box ndi chani sitingakambe za ngozi ya ndege osatchula black box black box ndi- ndikhoza kungonena kuti ndi kachipangizo kamene mkati mwake mumakhalanso tizipangizo tiwiri. Chipangizo choyamba chimatchedwa kuti flight data recorder, FDR. FDR imapanga rekodi kapena imasunga zinthu ngati nthawi, imasunga zinthu ngati altitude, mtunda umene ndege ikuuluka kuchoka pa nthaka kupita m'mwamba. Flight data recorder imasunganso zinthu ngati pitch, kodi ndege ikupita m'mwamba kapena ikutsika pansi? Kachipangizo kachiwiri kamene kamakhala mu black box ndi cockpit voice recorder. Cockpit voice recorder imasunga ma audio kapena zolankhulana zonse pakati pa oyendetsa ndege mu cockpit kumene ndi kutsogolo kwa ndege kumene kumakhala oyendetsa ndege zimene awiriwa akulankhulana imasungaso zimene oyendetsa ndege akulankhulana ndi a air traffic control Cockpit voice recorder imathanso kusunga ma announcements onse aja amene amanenedwa nthawi imene ndege ili pa ulendo. Nde mutha kuona kuti flight data recorder komanso cockpit voice recorder ndi tizipangizo tiwiri tofunika kwambiri pamene ngozi ya ndege yachitika kuti athe kudziwa chenicheni chimene chinachitika. ngoziyo isanachitike komanso itachitika chifukwa ma black boxes ena ndithu amatha kupanga rekodi information patatha maola awiri chichitikireni ngozi ya ndegeyo komano ena nkumafunsa kuti kodi inu ndege ikachita ngozi imatha kuphulika, imatha kugwera m'madzi, kuonongekeratu. Kodi black box imeneyi simaonongeka? Ma black box amapangidwa mu njira yakuti akhale ovuta kuonongeka. Mwachitsanzo, black box imapangidwa kuti ikhoza osapsa Ngakhale mutaiika pamoto kapena pa heat otentha pafupifupi 1000 degrees Celsius, ndege ija ndithu kuyaka moto, kupsa, kutha, koma black box ija kupezekabe kuti ili bwinobwino. Black box imapangidwa kuti ikagwera m'madzi isaonongeke, ikhalebe bwino. Mwachitsanzo, ndege imene ndangokamba pompano chitsanzo chake, Air France Flight 447 inachitika mu chaka cha 2009 koma black box anayipeza mu chaka cha 2011 patadutsa zaka ziwiri. Anayipeza pansi pa nyanja. Black box inakhala pansi pa nyanja kwa zaka ziwiri koma anayipeza ndikukaunika zimene zili mmenemo ndipo zinathandiza kupeza kuti ngoziyo inachitika chifukwa chakuti oyendetsa ndege analakwitsa. Kodi black box mu ndege muja imakhala kutiko? Black box mu ndege imakhala kunchira at the tail of the aircraft. Imakhala kunchira kwa ndege kumbuyo. Chifukwa chani amayika kumbuyo? Amayika kumbuyo chifukwa chakuti ndege nthawi zambiri imagwa kutsogola ndi mphuno. Ndiye kumphuno kuja kumatha kuwonongeka china chilichonse pamene kumbuyo mudzaona kuti sikumaonongeka kwenikweni vertical stabilizer ija imatha kuonekabe ndithu kuti aa ndege iyi yagwa komabe kumbuyo uku kuoneka kuti sikunaonongeke kwenikweni nchifukwa chake black box amayiyika kumbuyoko imatchedwa kuti black box koma sikuti mtundu wake ndi wa black iyayi Black box imakhala mtundu wa orange ndipo mtundu umene umatchedwa kuti international orange. Amafotokoza kuti amayipenta orange chifukwa chakuti mtundu wake umapangitsa kuti isapse kwenikweni, ena amatero eh, kuti orange yo ali resistant to fire. ndiye zimenezo ndi zokhudza black box ndikukhulupirira kuti pakali pano mwadziwa chimene black box ili kumene imapezeka komanso ndi yolimba motani tsopano tione za chitsanzo chathu chachiwiri chimene chikutitsimikizira kuti ngozi za ndege zikhoza kuchitikadi chifukwa chakuti woyendetsa ndege analakwitsa china chake. Komanso chinthu china chokhudza black box ndi chakuti pamene ndege yagwa kaya yagwera m'madzi, black box imeneyi imatumiza signal imatchedwa kuti ultra signal imene imakhala ikusonyeza pamene ndege imeneyi yagwera Signal imeneyi imatha kutumizidwa kwa masiku pafupifupi 90, imene ndi miyezi itatu. Inde, kaya ndege yagwera m'madzi, kaya yagwera pamtunda, kaya yagwera m'nkhalango, kaya ndi muphiri, black box imatumiza signal. kunena pamene ili kuti oyang'ana ndege imeneyi apite akayipeze. Zitsanzo za ngozi za ndege zimene zachitika ndipo pamapeto pake ndegeyo nkuyipeza chifukwa chakuti black box inatumiza ultra signal ziliponso zochuluka kwambiri nde mutha kuonanso apa kutsimikiza kuti black box ija ndi yofunika kwambiri choyamba kuti mupeze pamene ndegeyo yagwera komanso mudziwe chimene chinachititsa kuti ngoziyo ichitike

Chitsanzo chachiwiri chotsimikizira kuti ngozi ya ndege ikhoza kuchitika chifukwa chakuti woyendetsa ndege walakwitsa ndi chokhudza ngozi ya ndege ya Aeroflot Flight 593. Ndege imeneyi inkachokera ku Moscow ndipo imapita ku Hong Kong. Pamenepa panali pa 23 March m'chaka cha 1994. Ndege imeneyi inali Airbus A310. Ndiye chimene chinachitika ndi chakuti oyendetsa ndege imeneyi anayitanira ana ake mu cockpit, malo amene oyendetsa ndege amakhala. Ndipo mwana wake wam'muna wa zaka 15 anamulola kuti akhale pa mpando ndipo ayeserere kuyendetsa ndege imeneyi. Ndiye mwana ameneyo atakhala pa mpandopo anagwira control yoke ndikuyikhotetsa ndege ija ndipo ndegeyo imakhotadi koma osati chifukwa choti mwanayo amakhotetsa koma chifukwa choti bambo ake anasintha heading kapena kuti direction imene ndege imeneyi ikupita ndiye mwana uja anasangalala nazo kwambiri kuti o taonani ndikuyendetsa ndege ya bambo anga kuntchito kwawo ndiye mwana ameneyu nthawi imene amakhotetsa ndege imeneyiyi anapezeka kuti mosadziwa inadvertently anapanga disengage autopilot ya ma ailerons kumbukirani nafotokoza mu episode 1 kuti ma ailerons amapezeka mu mapiko a ndege nde mwana amene nthawi imene amakhotetsa anapanga disable ma ailerons ndipo zinapangitsa kuti ndege ija iyambe banking to the left ndege ija ndithu inayamba steep banking to the left ndipo oyendetsa ndege imeneyi anayesetsa kuti ayikhazikitse bwinobwino iziuluka bwinobwino zinatheka koma mkupita kwa nthawi zinapezeka kuti oyendetsa ndege amenewawa anakanika kuiongolera ndege imeneyi chifukwa kuti nayonso inalowa mu stall nde ndege imene italowa mu stall inapezeka kuti yayamba kugwa kumbukirani ndege ikalowa s- mu stall ndekuti ikukanika kuuluka kuti izipita mmwamba chifukwa mapiko akukanika kupanga mphamvu yotchedwa lift imene imathandiza kuti ndege iuluke nde ndege imeneyi italowa mu stall inapezeka kuti yamba kugwa mpaka inakagwa pansi anthu amene anafa pa ngozi imeneyi analipo 75 kulakwitsa kumene oyendetsa ndege ameneyo anachita koyamba ndi kwakuti anamulola mwana wake kuti akhale pa mpando ndi kuyeserera kuyendetsa ndege ali mkati moyeserera anasokoneza zinthu ndipo ndegeyi inayamba kuchita zinthu zosalongosoka. Chachiwiri ndi chakuti nthawi imene ndege imeneyi inapanga steep bank inalowa mu spin nde oyendetsa ndegeyo amafuna kuti apange recover. Nthawi imene amapanga recover he over corrected the situation ndegeyo ndikulowa mu stall nde mukhoza kuona kuti zinthu zingapo zinachitika pakamodzi zimene zinapangitsa kuti ngozi imeneyi ichitike makampani ambiri pakali pano andege samalola kuti munthu amene sali oyenerera kulowa mu cockpit pofuna kupewa ngozi ngati zimenezi nchifukwa yake mapayiroti amanena kuti nthawi yabwino kwambiri yokaona kutsogolo kwa ndege ndi pamene ndegeyo

Tikupitiliza kuona zifukwa zimene zimapangitsa kuti ndege zichite ngozi. Pambuyo poona chifukwa chakuti oyendetsa ndege amalakwitsa china chake ngozi nkuchitika, tioneno chifukwa chachiwiri. Chifukwa chachiwiri ndi mechanical failure kapena tingoti structural failure. Iyi ndi nthawi imene chipangizo cha pandege chawonongeka. Chipangizo cha pandege chikhoza kuwonongeka chifukwa choti mwina chatopa, chagwira ntchito nthawi yayitali kapena sichimapangidwa maintain kapena sichimapangidwa maintain motsata ndondomeko yake. Komanso nthawi zina Chipangizo cha pandege sichingagwire ntchito yake bwino kapena chikhoza kuwonongeka chifukwa chakuti woyendetsa ndegeyo sanachigwiritse ntchito bwino. Chitsanzo cha zimenezi chinachitika pamene ndege ya American Airlines Flight 587 imene inali Airbus 300 inali pa ulendo kuchokera ku New York ku America kumeneko ndipo imapita ku Santo Domingo ku Dominican Republic. Mu ndege imeneyi munali anthu 260. Nde chimene chinachitika nchakuti ndege imeneyi itangonyamuka kumene Air Traffic Controller anawauza ma pilot kuti asamale chifukwa chakuti kutsogolo kwawo kuli wake turbulence. Wake turbulence tingati ndi mphepo imene imakhala mlengalenga chifukwa chakuti padutsa ndege. ndiye mphepo imeneyi nthawi zambiri ikakhala kuti padutsa ndege yayikulu ndipo ndege imene ikubwera kumbuyo ndi yaying'onopo zimapangitsa kuti ndege yakumbuyo ija ikhale ngati ikudutsa m'mabampu nde mu ndege muja mumanjenjemera nde air traffic controller anamuwuza pilot ameneyi kuti musamale mukumana ndi wake turbulence Ndiye wake turbulence imene iyi inachitikadi ndithu pang'ono koma mmene oyendetsa ndege amene yuyu anapangira react zinapangitsa kuti rudder imene imapezeka pa vertical stabilizer ichoke nde itachoka zinapezeka kuti ndege imeneyi inakanika kuuluka chifukwa rudder ndi chipangizo chofunika kwambiri chimene chimathandiza kuti ndege iziuluka. Oyendetsa ndege ameneyu zinapezeka kuti amadina kapena amapanga input ma controls mwamphamvu komanso mofumira kwambiri nde zimenezi zinapanga exert excessive pressure on the vertical stabilizer mpakano rudder yo inapezeka kuti yachokapo. Atafufuza, pambuyo poona flight data recorder komanso cockpit voice recorder, anatsimikiziradi kuti oyendetsa ndegeyu analakwitsa pomapanga ma rudder pedals amenewo ndi mphamvu ndipo zinapangitsa kuti rudder ichoke imene inali structural failure. Nde mukhoza kuona kuti Zifukwa zina zimatha kupangitsa kuti zifukwa zinanso zichitike n'kupangitsa kuti ndege ichitike. Nthawi zina sichimakhala chifukwa chimodzi. Indetu, mechanical and structural failure ikhoza kuthandiziranso kuti ngozi ichitike chifukwa kuti mu ndege muja mumakhala zipangizo masauzande masauzande zimene zimagwira ntchito limodzi kuti ndege ija izitha

Tikupitiriza kuona zina mwa zinthu zimene zimathandizira kuti ngozi ya ndege ichitike komanso zifukwa zimene zimachititsa kuti ndege ichite ngozi. Pano tikuona chinthu chachitatu chimene ndi nyengo yosakhala bwino kwenikweni, adverse weather conditions. Ndiye popeza nyengo imakhala yosiyanasiyana, nthawi zina kumatha kukhala kuti kuli mvula yamphamvu, nthawi zina kumatha kukhala kuti kuli mvula yamatalala, popeza ndi zinthunso ziwiri zosiyana mu nyengo. Zimathekanso kuti nthawi ina kuli mphepo ya mkuntho ndipo nthawi zina zimatha kuthekanso kuti kunja kukuzizira kwambiri kugu- kukugwa snow ndipo ma structural components kapena zipangizo zina pa ndege zauma zapanga icing ndiye zinthu zonsezi zimatha kuwerengeredwa kapena kuyikidwa mu gawo la nyengo yosakhala bwino kapena kuti adverse weather conditions nde zinthu zimenezi zimachititsa olo pena kuthandizira kuti ngozi ya ndege ichitike ndidakali pomwepa ndingofotokozaponso kuti nthawi zina ngozi za ndege zimatha kuchitika pamene woyendetsa ndege wakumana ndi nyengo yosakhala bwino imene sanaiyembekezere, unintentional shift from VFR flight kapena conditions to IMC kapena IFR. IMC ikutanthauza instrument meteorological conditions ndipo IFR ikutanthauza Instrument Flight Rules. Apa ndi pamene oyendetsa ndege ananyamuka ulendo nyengo ili bwino, akutha kuona patali, kulibe mitambo, koma mosayembekezera nyengoyo ndikusintha to instrument flight rules. Nde ngati oyendetsa ndege ameneyuyu sanaphunzitsidwe kuyendetsa ndege potsatira malamulo amenewa a instrument flight rules, zimatha kuchititsa ngozi. Ndipo pali ngozinso zochuluka zimene zachitikapo chifukwa cha zimenezi, makamaka kwa oyendetsa ndege amene adakali kusukulu akuphunzira kuyendetsa ndegeyo. Ndiye pofika pamenepa, tingoona chabe zitsanzo ziwiri za ngozi zimene zinachitika chifukwa chakuti nyengo sinali bwino. Nde chitsanzo choyamba tiona mmene mphepo inachititsira kapena mmene inathandizira kuti ngozi ichitike. Ndipo mu chitsanzo chathu Chachiwiri, tiona mmene chifunga chinathandizira kapena kupanga contribute kuti ngozi ya ndege ichitike. Nyengo ikakhala kuti siili bwino, sikuti nthawi yomweyo basi imapezeka kuti ndege yachita ngozi, chifukwa taonapo ndege zikuuluka bwinobwino kuli chifunga, taonapo ndege zikuuluka bwinobwino kuli mvula. Koma nthawi zina kukakhala kuti nyengo sili bwino ngozi imatha kuchitika ndiye mosachedwa tiye tione chitsanzo chathu choyamba cha ngozi ya ndege imene inachitika chifukwa chakuti kunali mphepo yamphamvu Pa 23 March mchaka cha 2009 ndege ya kampani ya ndege ya FedEx inali pa ulendo kuchokera ku Guangzhou ku China ndipo imapita ku Tokyo ku Japan. Ndege imeneyi imayendetsedwa ndi oyendetsa ndege awiri basi, ndipo mu ndegemo analimo iwowo okha chifukwa choti ndege imeneyi inali yonyamula katundu. Nde ndege imeneyi ikuyandikira kokatera ili pa final approach inalandira uthenga kuchokera kwa air traffic control kuti asamale chifukwa chakuti kuli wind shear. Wind shear ndi nthawi imene mphepo ikusinthasintha liwiro komanso kolowera pamalo ochepa kwambiri. The sudden change of wind direction and speed in a short distance. Ndiye atauzidwa za wind shear imeneyi iwowa ndithu anali okonzekera malinga ndi mmene anaphunzitsidwira kuti ateretse ndege imeneyi. Komano mwatsoka akuyesetsa kuyiteretsa ndege imeneyi inanjanja katatu pa msewu wa ndege chifukwa chakuti mphepo inali ya mkuntho. Mphepo inasintha mwachangu kwambiri mmene imawombera pabwalo limeneli moti linafika pa mtunda wa makilomita 70. Ndiye kunali mphepo yamkuntho kwambiri pa tsiku limeneli. Mudziwe kuti nthawi imene ndege ili pa final approach imakhala nthawi imene oyendetsa ndege akuchepetsa liwiro la ndegeyo to slow flight kuti ndege ija iyende pang'onopang'ono kuti ithe kutera bwinobwino ndiye nthawi imene anthu amenewa amateretsa ndege imeneyi chifukwa cha mphepo anakanika kuiteretsa bwino moti inanjanja katatu ndipo mmene imanjanja chonchomo iwowa analephera kuti asiye kuiteretsa ndege imeneyi ndi kukazungulira amanena kuti aborting landing. Iwowa sanapange abort landing, m'malo mwake anayesetsa ndithu itapanga bounce kamodzi mpaka katatu ndipo zinapangitsa kuti landing gear yakutsogolo iwonongeke ndipo ndege imeneyi inafikira ndi mphuno. Itafika ndi mphuno inatembenuzikanso chifukwa cha mphepo ija ndipo inayaka moto. Zinatengera maola awiri kuti ozimitsa moto azimitsiretu moto umenewu ndipo ndege imeneyi inayaka ndi kutheratu komanso katundu amene anali mkati mmenemu moti oyendetsa ndege onse awiri amene anali mmenemu anamwalira ndiye ofufuza atafufuza za ngozi imeneyi ananena kuti kusinthasintha kwa liwiro la mphepo komanso kumene imalowera kunachirikiza, kunathandizira kuti ngozi imeneyi ichitike. Ndipo chifukwa cha mphepo imeneyi, oyendetsa ndege amenewa zinapezekanso kuti analibe training yokwanira kuti athe kuteretsa ndege pamene yapanga bounced landing. Nde apa mukhoza kuonanso kuti mphepo inatengapo gawo lake kuti ngozi ichitike komanso oyendetsa ndegewa akuti analibe ukadaulo, sanalandire training ya mmene angapangire abort landing if they have experienced a bounced landing. Nde chimenechi ndi chitsanzo chathu cha mmene mphepo yamphamvu ingathandizire kapena kupanga contribute kuti ngozi ya ndege ichitike Tiwaniza pilot wanu Pilot, pilot Pilot wanu tioneno chitsanzo chathu chachiwiri cha ngozi ya ndege imene inachitika chifukwa chakuti nyengo siinali bwino, makamaka chifukwa chakuti kunali chifunga. Kodi chifunga chingachititse ngozi ya ndege kapena chingathandizire kuti ngozi ya ndege ichitike? Pa 20 August m'chaka cha 2011, Ndege ya kampani ya ndege yotchedwa First Air ku Canada kumeneko, First Air Flight 6560 inanyamuka kuchokera malo amodzi ku Canada kuloweranso ku malo ena ku Canada komweko. Koma kumene imalowerako nyengo siinali bwino chifukwa chakuti kunali chifunga. Ndipo ndege imeneyi itayandikira bwalo la ndege ku malo amenewa kuti itere, Anatha kuona kuti nyengo sili bwino kuli chifunga komanso a Air Traffic Control anawatsimikizira powapatsa uthenga kuti ku bwalo limene lili kuli chifunga. Ndiye chimene chinachitika nchakuti mmene chifunga chimenechi chinalili zinapangitsa kuti oyendetsa ndege amenewawa ayambe descent kapena kutsika kuchokera mlengalenga kufika pansi kuti atere mochedwa. Komanso zinachitika kuti chifukwa chakuti kunali chifunga, iwowa mmene amayendetsa ndege imeneyi anapezeka kuti anapanga disengage autopilot system mwangozi asakudziwa. Kutsatiranso pamenepa, zinapezeka kuti compass system yawo ya mu ndege mmenemumu siimagwira ntchito bwinobwino iyayi, inasokonekera. Kuonjezeranso pamenepa, anthu amenewawa sanalankhulane bwinobwino ndi a traffic control kuti awathandize bwinobwino kukateretsa ndege imeneyiyi. Ndiye zinapezeka kuti chifukwa chakuti autopilot yawo yapanga disengage komanso wa traffic atawapatsa malangizo oyenerera kuti ndege imeneyi ayiyendetse mu chifunga nkukatera bwinobwino, iwowa zimenezi sanaone kuti ali pa msewu wolakwika chifukwa chakuti kunjako kunali chifunga. Ndiye malangizo aja anawalandira bwinobwino ndikuwayika mu system yawo Ngakhale anapanga zimenezi, ndegeyo inali pa final approach koma pa malo olakwika osati pa nsewu weniweni wa ndegeyo. Nde zimenezi zitachitika, ndege ija inapezeka kuti ikutsikabe, oyendetsa ndege kumaona ngati akuyendetsa bwinobwino kukatera pa nsewu, koma ndegeyi inali ikulowera ku phiri. Ndiye ndege imeneyi inapitiriza kuyenda pa nsewu olakwika mpaka inakagwera mu phiri. Amafotokoza kuti controlled flight into terrain. Iwowa sanathe kuona kuti kunjaku ndege sikuyenda kumene ikufunikira iyende chifukwa cha chifungacho. Koma mmene ndanenera, muona kuti panalinso zinthu zina zimene zinalakwika ndipo zinapanga contribute kuti ndege imeneyi igwe. nde muona kuti sikuti kukangokhala chifunga basi nde kuti ndege ichita ngozi sikuti kukangokhala mphepo nde kuti basi ndege ichita ngozi kapena kukakhala mvula nde kuti ndege ichita ngozi koma pamakhala kuti pali zinthu zina mwachitsanzo zikhoza kupezeka kuti mvula ikugwa kwambiri pa bwalo la ndege oyendetsa ndege sakutha kuona kapenanso mwina airport imeneyo ilibe zipangizo zokwanira kuithandiza ndegeyo kuti itere chifukwa choti pali chifunga kapena pali mvula ya nkhuntho imene ikuchititsa kuti oyendetsa ndege asaone iyayi ndege ndithu zimauluka bwinobwino kukafika kumene zikupita komanso kumene zikuchokera bwinobwino Ndiye chimenecho chinali chitsanzo chathu chosonyeza kuti inde, chifunga chikhoza kungothandizira kuti ndege ichite ngozi ngati mmene mwaonera mu chitsanzo chimenechi. Ndege imeneyi inanyamula katundu komanso anthu. It was a combined flight ndipo munali anthu 15.

Chifukwa chathu chachinayi m'pulogalamu ya lero ndi Air Traffic Control Errors. Apa ndi pamene wa traffic wa ndege, air traffic controller, walakwitsa china chake. A traffic amenewa nawonso amalakwitsa. Akhoza kupereka malangizo mosayenerera, kapena akhoza kupereka malangizo molakwika, kapena akhoza kupereka malangizo mosamveka bwino, oro kupereka malangizo pa nthawi imene simafunika kuti apereke malangizo amenewo. Ndiye zimenezo zikachitika, zimachititsa ngozi. Chitsanzo, Ndikhoza kungofotokoza kuti tiyerekeze kuti ndege ziwiri zikufuna zinyamuke ndipo iyeyu mosadziwa wapezeka kuti wapereka chilolezo kuti ndege zonsezi zinyamukire pakamodzi. Ndipo zili pa msewu umodzi zonse zikufuna zinyamuke n'kupezeka kuti zawombana, ngozi ndikuchitika. Zinthu ngati zimenezi zachitikapo kambirimbiri. a traffic kulakwitsa zinthu ngozi yayikulu ndikuchitika. Tiyeni tione chitsanzo chimodzi cha zimene zinachitika nthawi ina pamene air traffic controller analakwitsa popereka malangizo. uku kunali ku america ku los angeles international airport mu chaka cha 1991 pa 1 february ndege ya kampani ya ndege ya us air flight 1493 inapatsidwa chilolezo kuti itere pa bwalo limeneli koma nthawi yomweyo air traffic controller anali atayiwuza kampani ina ya ndege skywest airlines flight 5569 anayiwuza ndithu ndege imeneyi kuti ilowe mu msewu wa ndege kapena kuti runway Nde zimenezi zinachitika nthawi yofanana. Waiuza ndege ina kuti itere komanso nthawi yomweyo waiuza ndege ina kuti ilowe pa msewu wa ndege inyamuke. Ndipo mmene ndege imeneyi ya SkyWest Airlines Flight 5569 imayamba take off roll kapena kuthamanga kuti iuluke, ndi nthawi yomweyonso imene ndege ya USA Flight 1493 imatera. Moti ndege imene imaterayi inafikira pamwamba pa ndege imene imafuna kunyamuka. Zitatero panayaka ndithu moto waukulu ndipo anthu 23 amene anali mu ndege imene inapatsidwa chilolezo kuti inyamuke ya SkyWest Airlines onse anafera pomwepo. Komano ndege imene imaterayo anthu oposera 10 ndi amene anamwalira koma anthu 66 ndi amene anapulumuka. Atafufuza chimene chinachititsa kuti ndege imeneyi ichitike sizinavutenso iyayi chifukwa chokuti anamvera cockpit voice recorder ya ndege zonse ziwiri zimene zinachita ngozi ndipo mapayiloti a ndege zonse ziwiri analandira malangizo nthawi yofanana kuchokera kwa wa traffic ameneyu air traffic controller kuti ndegezo zichite mmene zinauzidwira nde oyendetsa ndege onse mu ndege ziwiri zimenezi sikuti analakwitsa iyayi anapanga zinthu monga mmene anauzidwira ndi kulakwika kunapezeka kuti analakwitsa ndi wa traffic nde mwina ena nkumanena kuti aa kodi uyuyu amene analowa pa msewu wa ndege kuti aulukeyu sanaone kuti nzake akubwera ayi ndithu nthawi zina final approach imatha kukhala yayitali Siumaona kuti nzako akubwera, umachita kudalira kuti a traffic akuuze. Ndipo imeneyi ndi ina mwa ntchito za a traffic, amawafotokozera uh, oyendetsa ndege za ndege zina kapena traffic ina imene yawazungulira. Inde ngozi imeneyo inachitika chifukwa wa traffic

Tikupitiriza kuona zina mwa zifukwa zimene zimachititsa komanso kuthandizira kuti ngozi ya ndege ichitike. Tsopano tikufuna tione chifukwa chathu cha namba 5 chimene chimachititsa kapena chachititsapo ngozi za ndege m'mbuyomu. Ndege zimatha kuchita ngozi pambuyo pokuti zaombana ndi mbalame pachingerezi amati bird strike ndege ndithu kuombana ndi mbalame nkuchita ngozi anthu nkumanena kuti ah koma zimene ndi zotheka mene imakhalira ndege yayikulu yonse ija ikachite ngozi foti yaombana ndi khwangwala inde zimenezozo ndithu zachitikapo maulendo angapo Tiona zitsanzo ziwiri chabe zotsimikizira kuti ndege ikhoza kuchita ngozi itawombana ndi mbalame. Tiyambire chitsanzo cha ku America. Pa 15 January 2009, ndege ina ndithu inanyamuka ku America itanyamula anthu 155. Koma ndege imeneyi itangonyamuka inapezeka kuti inakumana ndi abakha. Abakha amenewa anawombana ndi ndege imeneyi ndipo ena analowa ku injini kwa ndege zimene zinapangitsa kuti mainjiniwo ayake moto ndipo anasiya kugwira ntchito. Bakha mukumdziwa ndi mbalame yayikulu, ena amatha kufika ndithu 2 or 3 kgs. Ndiye muwaganizire abakha 10 olo 20 awombane ndi ndege komanso ena alowe ku mainjini, injini kusiyiratu kugwira ntchito pompo. Oyendetsa ndege amene amayendetsa ndege imeneyi Captain Sullenberger anapanga chiganizo mwachangu kuti ayiteretse ndege imeneyi pamadzi kapena mu nyanja ndipo anakwanitsadi kutero pambuyo pokuti mainjini onse a ndege imeneyi sakugwira ntchito ndipo ndegeyi anayiteretsa bwinobwino pamadzi kumeneko ku America. Atafufuza, anaonadi kuti mainjini anasiya kugwira ntchito, they flamed out, chifukwa chakuti kunalowa abakha ku injini kumeneko zimene zinapangitsa kuti ndege ikanike kukhala ndi mphamvu zouluka. Chimenecho ndi chitsanzo choyamba. Tiyeni tione chitsanzo chachiwiri. Pa 15 September mchaka cha 1988 ndege ya kampani ya Ethiopian Airlines inanyamuka pa ulendo wake olowera ku Nairobi. Ili mkati mwa ulendo, itangonyamuka kumene, nayonso inapezeka kuti yaombana ndi nkhunda, nkhunda zochuluka kwambiri. Mofanana ndi ndege yoyamba ija, nkhundanso zinalowa ku injini ya ndege ndipo mainjini anasiya kugwira ntchito. Oyendetsa ndege imeneyi anayesetsa ndithu kuti agwiritse ntchito injini imodzi imene inalibe ikugwira ntchito ngakhale kuti inkatulutsa mphamvu zochepa nde anayesetsabe kuti ndege imeneyi ayiyendetse ifike m'malere kwambiri kuti azungulire akatere pa bwalo la ndege limene ananyamukalo koma zimenezo zinavuta sizinatheke chifukwa kuti mainjini onse anasiyiratu kugwira ntchito ndipo patapita kanthawi pang'ono ndege imeneyi inachita ngozi ndipo anthu 35 ndi amene anafa pa ngozi imeneyi. Mutha kuona ndithu kuti ngozi ya ndege kuchitika chifukwa chowombana ndi mbalame. Zitsanzo za ngozi za ndege zimene zachitikapo chifukwa kuti yawombana ndi mbalame ndi zochuluka. Nthawi zina mbalamezo zikhoza kuiomba ndegeyo siingachite ngozi, komabe mbalame ija imatha kuwononga kapena kupinda body ya ndege paja ndafotokoza kale kuti mbalame zina zimatha kulemera 2 kgs 3 kgs ndiye muchiganizire chinthu chakuti chikuuluka pa liwiro la 400 km chikaombane ndi mbalame imene ikuuluka zimapangitsa kuti body ya ndege ikhale ndi madents ndipo zimafunikira kuti ikaongoledwe ena akaipange

Chifukwa chathu cha namba 6 chimene chimatha kuchititsa ngozi za ndege ndi runway incursion. Runway incursion ndi pamene ndege, galimoto, munthu kapena chiweto chapezeka pa msewu wa ndege mopanda chilolezo kapena chitalandira chilolezo koma chapezeka pa msewupo mosakhala bwino improper positioning ndiye zimenezi zikachitika zikhoza kuchititsa ngozi chifukwa mwachitsanzo tiyerekeze kuti Galimoto ili pa msewu wa ndege pamene ndege ina ikufuna kutera. Zikhoza kuwombana. Taonapo kale chitsanzo chimodzi chimene ndege ina ikutera inawomba ndege ina pamene imafuna kunyamuka. Koma apapa tikufuna tione chifukwa chimenechi runway incursion mwapadera chifukwa kuti palinso chitsanzo china chabwino kwambiri cha ngozi imene inachitika chifukwa chakuti ndege ziwiri zinapezeka pa msewu wa ndege runway nthawi imodzi ndiye zimenezi zinachitika mu chaka cha 1977 pa 23 march ndege ziwiri zikuluzikulu za boeing 747 zinawombana Kumeneku kunali ku Los Rodeos Airport. Ndege za Boeing 747 ndi ndege zazikulu kwabasi ndipo zimanyamula anthu ochuluka. Ndiye tsiku limeneli kunali chifunga. Pa airportipo sipamaoneka bwinobwino chifukwa kuti chifunga chinali chitadzadza. Ndiye ndege ziwiri, imodzi ya KLM Flight 4805 komanso Pan AM Flight 1736, zinapezeka kuti zonse zili pa msewu wa ndege nthawi imodzi kufuna kunyamuka. Zili chomwechi, zinapezeka kuti woyendetsa ndege wa KLM Flight 4805 asanalandire chilolezo chakuti anyamuke, anapezeka kuti ndege ija wayamba kuyendetsa ndipo ikutenga liwiro. Ili mkati motenga liwiro, inakawomba ndege ina ya Panam imeneyi imene inali itangotera kumene. ndiye zimenezi zinachititsa kuti pakhale moto ochuluka ndipo pa ngozi imeneyi panafa anthu ochuluka kwambiri oposa 500 anthu 61 ndi amene anapulumuka mokuti ngozi imeneyi ndi ngozi imene inapha anthu ambiri mu mbiri ya ngozi za ndege pano pa dziko lapansi Mukuona mmene zinthu zimakhalira zikakhala kuti ndege kapena galimoto sizili pamalo oyenerera pa msewu wa ndege pamene ndege zimatera komanso zimanyamuka. Nde mwina nkumadabwa kuti aa, komano mesa kodi ndege ikafuna kunyamuka imadutsa mu taxiway a traffic controller amayilankhula China chimene chinapangitsa kuti zinthu zisokonekere ku bwalo limeneli ndi chakuti ndege zonse zinauzidwa kuti zikatere kumeneku chifukwa chakuti airport ina kufupi ndi airport imeneyi kunaphulika bomba ndiye chifukwa cha safety ananena kuti ndege zonse zitere kumeneku mokuti kunadzaza ndege osati masewera ndege zikafuna kupanga taxi zimakapangira taxi pa runway penipenipo ndiye zinapangitsa kuti kukhale congestion Chifukwanso cha vuto la chifunga nde zinangoonjezera mavuto kupezeka kuti ndegezi sizikuonana bwinobwino ndipo ngozi yoopsa ngati imeneyi inachitika. Ngozi ya ndege kuchitika chifukwa cha runway incursion.